so igbo kwenu igbo kwenu kwezuonu kwenu ndị igbo kwenu ụmụnne m na ụmụnna m ọ mụnwa ka a na-akpọ ekene igbo so ihe m ji bịa n'iru unu taa bụ ka m mara ma ihe m ga-ekwu ọ ga-enwe isi bụ ka m kpọlite mmụọ anyị ka anyị mara ma anyị ga-eprove the United Nations wrong m ga na-asụ Engli-Igbo maka ndị na-awatch some of the people na-awatch ife a na-eme ụfọdụ n'ime ha anaghị anụcha Igbo even ụmụ m anaghị anụcha so ife a m chọrọ ikwu bụ ọ gbasara mụnwa gbasa onye ọbụla bụ onye Igbo ife m ji maka ya bịa today ọ kpọtụwago kemgbe afọ maybe afọ ise gara aga ka m nụrụ na ndị UN sịrị na asụsụ Igbo ga-abịa na njedebe before afọ uh, 2030 ya afọ iri atọ na-abịanụ mgbe ọ ga-abụ 2030 na asụsụ Igbo a ga-abịa na njedebe mana a bịa na-ekwu ya ọ dịka ranting ọ dịka akụkọ ifo mana ọ bụrọ maka m bịara chebaa ife a echiche Mụnwa bụ onye na-ekwu okwu taa, ebi m Germany and amụrụ m ụmụaka n'obodo ahụ. Aha, mụ na onye Igbo bikwa. Nwunye m bụ onye Igbo, mụnwa abụrụ onye Igbo. Mana m bịazie, abịa m nenie asụsụ Igbo a sị okay, ebe ọ bụ na a mụrụ ha ebe a ka ha bugodu ụzọ mụọ ka ha si asụ obodo a. mgbe ụfọdụ m na-asụrụ ha Igbo ha na-adị ege ntị ha anaghị aghọtacha mana ọ bịazie na ruo na omume m fụ na asụsụ Igbo a dị ezigbo mkpa ọ dịrọ mfe ọ dịrọ fecham otu m si wee che ya kịtazi na-esi ọnwụ ka ha mụta mana ọ naghị aga otu m si wee che so ife m ji maka ya were ekwu bụ na etetago m n'ụla m chọọ ka onye ọbụla na-ege m ntị taa ka onye ọbụla binie n'ụla maka ọ ga-ajọgbu onwe ya na generation nke anyị nọ kịta ọ bụrụ na ọ na generation nke anyị ka asụsụ Igbo ga-anwụ Chukwu aga ekwe so ọ bụrụ na gịnwa ọ bụrụ na ịnụ ịkọrọ ibe gị maka ihe o ji nye m mgbasa o ji wee gbasa m ma ọ nye m mmasị bụ na anyị bụ ndị a ọ bụghị just because na ndị UN kwu mana anyị nwa anyị anaghị ada eti ihe na our program ụmụ anyị ọ ga-abụ eziokwu ma ọ bụrụ na anyị si otu a biri gaba otu anyị si ebi na ihe gbasara asụsụ Igbo a ọ gaghị help anyị it won't help anybody ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na itete n'ụla mgbe ụfọdụ anyị na-eche na ịsụ Igbo na ọ dị fecham na ọ bụghị ihe siri ike at all mana a mụrụ m na time a mụrụ m Ingili Igbo na-ewu because obodo anyị si n'ime pụta bụ obodo Naijiria wazobia so ị ga na-emix ihe ị na-asụ Igbo and then mụ nwa eje biri na obodo Lagos ebe ahụ ka m nọ ife a na-ekwu e kwuo n'Igbo e kwuo n'English the thing na na-emix kịtazi anyị na-asụzi ingili igbo ọ dị anyị ka ife egwu kịtazi ụmụ anyị na-asụzi sọsọ oyibo ọ ma dị anyị ka ife egwu a na-ekwu ya instead anyị ga-etinye tinye uche n'ihe a ya masị anyị ya nye anyị concern that na asụsụ igbo anyị na-eji na ọ na-abịa na njedebe ihe ọbụla a na-ekwuzi kịta bụ n'oyibo ya ife m ji maka ya ekwu ihe a bụ just ka m kpọta onye ọbụla ga-ege m ntị otu ọbụla ị ga-esi wee mee mebe ọ bụrụ na ị ga-emepenwu YouTube kụzibe Igbo ọ bụrụ na ị ga-eme vidio na Facebook nke ọbụla ị ga-emenwu mee mee ka onye ọbụla nọ n'akụkụ mara na e nwere asụsụ a na-akpọ Igbo especially ọ bụrụ na i bi n'obodo na-abụrọ be anyị and again ụmụ gị ụmụ m taa sọsọ obere oge a na m tinyere wee na-agba mbọ na-akụzi ha Igbo ọ bịa na-work mana nke gị ị nwere ike chee na nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ nsogbu nwere ike ịdị ya ihe m ji maka ya were ekwu ihe a bụ ka m kpọtee otu m si were bini n'ụla chọọ ime ka ụmụ m na-asụ Igbo gị nwa na onwe gị kpọtee nye aka ka anyị mee ka asụsụ Igbo otu e si emekwa ka ozi ọma na-agbasa maka m na-arụ n'ụlọ ụka otu a si eme ka ozi ọma na-agbasa otu a ka ka m si wee chọọ ka igbo anụnwa na-agbasa otu ọbụla anyị ga-esi wee sụọ ya anyị nwere ọtụtụ dialect ụfọdụ bụ ndị Enugu ụfọdụ ndị Imo ụfọdụ ndị Anambra otu ọbụla ị ga-esi wee sụọ ya sụba asụsụ Igbo a ka ọ ghara ịbụ na ndị UN kwuru ka anyị nwa ghara iso wee wee mee ihe ga-eme na asụsụ Igbo a ga-eme nnamina ka anyị kpọtee asụsụ Igbo a ọ ga-enyere anyị aka ya nke a bụ okwu m chọrọ ikwu maka a nụrụ na UN sị na asụsụ Igbo ga-abịa na njedebe n'afọ iri afọ 2030 na-abịanụ mana m were na ọ just ranting na akụkọ ifo ha na nsogbu adịrọ ha amakwana ihe ha na-akọ mana kịta m bịazie fụ na eziokwu mụnwa na onwe m sef na-ekwu okwu ibi na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ English abata ya anakọtazi ya ọ dịzie m ka m na-amụkwazi ịsụ igbo even though na m bi n'obodo ndị ọzọ na obodo Germany ebe anaghị asụ English sef anaghị asụkwa Igbo here mana m bịazie nee anya kịta fụ na ọ dị ka m na-enyere ndị UN aka m sokwa support ife ha na-ekwu so ife m chọrọ ikwu bụ na anyị nwa bụ ndị ga-eme ka ife a ha kwuru bụrụ eziokwu aha anyị nwa ga-eme ka ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ na gị nwa na-ege m ntị gị nwa na-anụ igbo na-asụ igbo ọ bụrụ na ị sị na ọ gaghị abụ eziokwu ọ gaghị abụ eziokwu ọ bụrụ na ị sị na ọ ga-abụ eziokwu ọ bụrụ eziokwu so ka anyị binie n'ụla ee ihe m ji wee na-asụ igbo a bụ na ife a m na-ekwu kịta agbasarọ ndị na-asụ oyibo ife a m na-ekwu gbasara anyị nwa bụ ndị na-asụ igbo so ọ bụrụ na ị bụ onye igbo na-asụ igbo ka ifere ghara ime anyị maka nna anyị ha asụcha anyị igbo a hand over to us anyị nwa na-achọ ilezie ọ na-achọ ịdapụna anyị n'aka chineke ekwena so ka anyị binie n'ụla mụ nwa ebinigo m ga naghị every time m ga-abịa na channel a na-eti mkpu ka ndị igbo binie n'ụla ka anyị kwụsị izo asụsụ anyị ka anyị mepee ọnụ sụba asụsụ anyị afa m bụ ekene livinus ebe ọ bụla m jee i kpọọ m livinus m sị gị mba kpọọ m ekene so m na-eme ka ụwa mara na abụ m onye Igbo m na-asụ ya ebe ọbụla m ga otu ọbụla ọ ga-esi dị ee ị sụkarịara m nke gị m sụọrọ gị nke m mee ka ị ma na enwekwara m asụsụ ọ English abụrọkwanụ my own language mana m mụtara ya amụta so ka anyị mee embrace our own language ka anyị mara ma ọ ga etoni you know kunie n'ụla ka anyị maa ma ọ ga-adịhụ you know ọ bụrụ na ọ dịbụ ndụ gaba ọ ya na in the future ụmụ anyị aga abụ ala bụ otu ụmụ anyị aga abụ ofeke because we have a tradition we have a we have a region we have uh, inheritance we have where we are coming from we have to

unu na-atụnyere m na channel a so ọ bụrụ na ị bịa ịga icheki ya ọ bụrụ na ama m na ị na-asụ Igbo then ị na-eke ya na-efesa ya na-share my teachings to everybody and that is just the reason why abụọ m onye nkụzi mana ndị ọsọ since m na-asụ Igbo ife ọbụla ọ sọ ya ọ sọ otu ọbụla m ga-esi wee mee